aw bisimila an ka sɛni youtube nin sanfɛ n'o ye english easy anglais nɔgɔma badenw anglais ye kan ye mun nafa ka bon kosɛbɛ an ka ɲɛnamaya la bi wa kan min don fana a kalanni ka nɔgɔ kosɛbɛ n'i y'i ɲɛsin a ma o de kama an ka nin sɛni youtube nin a labɛnnen don o baara in de kama kɛrɛnkɛrɛnnenya na mɔgɔ minnu bɛ yen n'u ma kalan bɛrɛ kɛ walima u ma don kalan yɛrɛ la i ya bon nin sɛni na an bɛ angilɛkan di ni tɛkiniki ye i b'a faamuya cogo min na e yɛrɛ bɛ kan min mɛn a bɛ fɔ o la i ye o la an tun ye walanda minnu daminɛ walanda fɔlɔ an y'o ye kunu n'o ye eh, lesson one greetings foli hali bi an bɛ kɔntiniye o foli kelen kɔnɔna na ni mɔgɔ fila ye ɲɔgɔn fo u kan ka eh, foli lasegin kɛ ɲɔgɔn ma cogo di an ko foli angilɛw fɛ yen gurupuba fila don foli minnu sirilen don waati la ani minnu sirilen tɛ waati la foli minnu sirilen don waati la an y'o fɔ n'o ye good morning o bɛ fɔ ani sɔgɔma good afternoon ani tile good evening ani su walima ani wula donc foli min sirilen tɛ waati la o ye hello hallo hi Badenw o hukumu kɔnɔna na an bɛ kɔntiniye hali bi n'o walanda tɔ ye n'o ye ni mɔgɔ fila ye ɲɔgɔn fo u kan ka foli lasegin kɛ ɲɔgɔn ma cogo di sitadiri ka ɲɔgɔn ka lahala ɲininkali kɛ i n'a fɔ n'i ko ani sɔgɔma hɛrɛ sira wa ani tile hɛrɛ tilenna wa ani su hɛrɛ sira wa olu n'a ɲɔgɔnnaw an bɛna mɔgɔ fila ka foliɲɔgɔnya latɛmɛ bi minnu bɛna ɲɔgɔn fo ni waati dɔ la kelen in na ka sɔrɔ ka foli lasegin kɛ ɲɔgɔn ma n'o ye ka ɲɔgɔn ka lahala ɲininkali kɛ misali la ni dɔ ko e ma sa ko good morning e fana b'a jaabi good morning i bɛ segin o kelen kan n'a ko morning morning a ko good afternoon i fana b'a fɔ good afternoon good evening i fana b'a fɔ good evening hello hello i bɛ se k'a jaabi ni dɔ wɛrɛ mun tɛ nin ye n'o ye n'a ye hello fɔ maintenant n'a b'i ka lahala ɲininkali kɛ i n'a fɔ k'a fɔ comment ça va comment vas-tu comment allez-vous i b'a dɔn nin kumakan saba bɛɛ kɔrɔ kelen i bɛ cogo di i ka kɛnɛ wa angilɛ la nin fana angilɛw b'a fɔ ni cogoya caman ye ni dɔ ko e ma good morning e fana b'a fɔ good morning a b'a f'i ye how are you how are you o kɔrɔ ye comment vas-tu how are you o ye k'a fɔ k'a teliya sinɔn i b'a fɔ how are you how are you o ye k'a sumaya mɛ kuma teliman de ka di angilɛw ye i b'i deli o fana fɔli la o t'a bali i k'a mɛn eh, a tɔgɔ a sumaman o bɛ f'i ɲɛna nka a fɔli ka teliya i b'i deli o la paseke n'i taara angilɛw cɛma olu bɛna a fɔ o cogo la olu t'i ka nivo dɔn y'a ye

how is it nin bɛɛ kɔrɔ ye kelen donc ni mɔgɔ ye nin fɔ i ma e b'a jaabi sisan cogo di an ko ni mɔgɔ ko i ma how are you how is it how do you do how are you doing e b'a jaabi cogo di e b'a jaabi jaabi cogo saba an bɛn'o d'i ma fana dɔ wɛrɛw bɛ sɔrɔ mun to yen nka an bɛ saba d'i ma a kana caya i ma a fɔlɔ ye ni mɔgɔ ko i ma how are you

an bɛna dialogue dɔ kɛ nin kɔfɛ mɔgɔ fila olu bɛ baro kɛ u bɛ ɲɔgɔn fo u bɛ ɲɔgɔn ɲininka fana ka sɔrɔ k'a jaabi i ka video nin suivre fo a dan na video sabanan fana i k'o lajɛ i bɛna angilɛ faamuya hali a tɛ mɛɛn k'an bɛn waati wɛrɛ